Independent TV lajɛbagaw aw ni yan i n'a fɔ aw bɛɛ bɛ dɔɔni kalama ko la banajugu yɛrɛlen b'an ka jamana kɔnɔ n'o tɔgɔ ko covid-19 o hukumu kɔnɔna la bi an wulila ka se an ka bolola baarakɛla dɔw ma n'o ye salontigiw ye ani tailleursow ye ani an ka yɔrɔ minnu fana bɛ ni mɔgɔw b'a ta k'u ka mariagew ni u ka cérémonie wɛrɛw organiser an wulila ka s'u ma bi ka n'u ɲininka banajugu in kɛra sababu min ye ka degun las'u ma u ka baaraw kɔnɔna la U k'o fɔ an ɲɛna an ye mun sɔrɔ an an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ne ba ni sɔgɔma e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Domo Wologɛmi Domo Wologɛmi e bɛ baara jumɛn kɛ bon ne bɛ superviseur de kɛ atelier la yan nɔ n grande sœur ka atelier de don Mariam Wologɛmi atelier tɔgɔ VIP Fashion Ne ba an wulila ka s'aw ma sɔgɔmada in na baasi tɛ i n'a fɔ bɛɛ bɛ dɔɔni kalama ko la bana jugu dɔ yɛrɛlen b'an ka jamana kɔnɔ n'o tɔgɔ covid-19 o hukumu kɔnɔna la a ye dankari kɛ mɔgɔ caman ka baara la donc bi an wulila ka s'aw ma ka na aw ɲininka a ye degun min lase aw ma aw ka baara kɔnɔna la bon an kɔni fɛ yan nɔ an bɛ se k'a fɔ alhamdulila dɔɔnin parce que euh, n'an y'a ta degun kɔnɔna la i n'a fɔ clientèle ta fan fɛ a ma fɛnba kɛ anw kɔni ka clientèle la atelier in kɔnɔna na an bɛ se k'o fɔ alihamudulila mais an bɛ se ka mun fɛnɛ fɔ degun na dɔɔni i n'a fɔ bɛɛ tɛ mesure respecter ten tɔ parce que kuma dɔ la client dɔw bɛ na an ye fɛngɛ bila da la tɛgɛkolan bila da la pour que k'u tɛgɛ ko dɔw bɛ don directement u t'u tɛgɛ ko bon an ka deuxième solution ye gel hydro b'an bolo yan nɔ ni mɔgɔ min m'u tɛgɛ ko direct la an b'a d'u ma dɔw t'a faamu dɔw b'a fɔ ee aw bɛ ka nin kɛ tubabuya de don est ce que banako in yɛrɛ ye tiɲɛ ye wa an yɛrɛ ni dɔw yɛrɛ kumana ka ɲɔgɔn sensibiliser yan nɔ hali n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔw b'a fɔ la ko tiɲɛ tɛ u kɔni k'u protéger mesure minnu fɔra ko k'olu respecter u k'u respecter an bɛ k'olu fɛnw de kɛ yan nɔ n bɛ se ka o de fɔ a ko la sɔrɔ ka taa sɔrɔ fanfɛla fana la est ce que a ye degun las'aw ma aw tun bɛ mun sɔrɔ fɔlɔ ani aw bɛ mun sɔrɔ bi dɔ de bɔra la wa dɔ de farala kan
bon yan nɔ an ka atelier la an ka politique bɛ cogo min na an ka client bɛɛ bɛ se k'a fɔ VIP Fashion na presque an ka prix ninnu bɛɛ c'est fixe o prix bɛɛ fixelen don souvent client kɔni b'u plaint k'a fɔ a y'a essayer ka réduction kɛ parce que jamana bɛ répondeur ka covid bɛ yen nɔ fɛn bɛɛ jiginnen don mais an bɛ se k'a fɔ alhamdulila quand même a bɛ niveau stable la i n'a fɔ fɔlɔ la a bɛ cogo min na an kɔni fɛ yan nɔ a b'o cogo kelen na donc aw kɛlen bɛ ka mesure jumɛn ta aw ka clientèle kama walasa n'u nana mesure ta ko ani doni ni fɛnw a ye mesure jumɛn ta o la bon an ye mesure mun ta i n'a fɔ mesure fɔlɔ tɛgɛko da la ni mɔgɔ minnu m'u tɛgɛ ko n'u donna an bɛ gel d'u ma ani fɛnɛ an ka fauteuil ninnu disposelen don cogo min na ni mɔgɔ kelen sigilen bɛ bɛ yan nɔ a mana kɛ cogo cogo un mètre bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ explication ni fɛnw kɛ euh, pour que an ka se ka modèle Yira ka modèle confirmer ani fɛnkɛ tabouret disposition cogo quoi ani masque ani masque o ye précaution ye client dɔw yɛrɛ bɛ na yɛrɛ u n'u ka masque de bɛ na.
Ee sisan ne ba atelier fɛnɛ kɔnɔna la ni clients nana n'u mesure bɛ ka ta ee tailleurs kɛlen bɛ ka mesure jumɛn ta n'u ka gɛrɛ clients na. Bon ni client client nana ni mɔgɔ o mɔgɔ kɔni bɔra kɛnɛma ka don ka na n'i nana ni tailleur bɛ i ka mesure ta Tailleur de tun bɛ kɔnɔna la mais an bɛ gel d'a ma. Tailleur bɛ gel kɛ a tɛgɛ la parce que ale de bɛ maga client na ka mesure ta ani fɛnɛ masque fɛnɛ bɛ a nun fɛnɛ la. O fila o ye mesure ye an ye minnu ta. Donc atelier yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la tailleur yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw kɛlen bɛ ka disposition jumɛn ta walasa u fɛnɛ ka se ka mesure respecter? Awɔ, n'u bɔra ka don tɛgɛ ko c'est obligatoire N'aw m'aw tɛgɛ ko aw bɛ gel utiliser c'est obligatoire euh, obligation min fɛnɛ bɛ yen tuguni o ye masque ye ani fɛnɛ an y'u ka machinew disposer de telle sorte que 1 mètre distance de 1 mètre a ka respecter u ni ɲɔgɔn cɛ diyakosa la an y'o mesure ta
sisan est ce que État ye dɛmɛ dɔ kɛ k'a lase aw ma walasa aw ka se k'aw yɛrɛ dɛmɛ aw minnu ye kɛnyɛrɛye mɔgɔw ye nin covid ko in na bon pour le moment an kɔni ma fɛn ye fɔlɔ pour le moment an kɔni ma dɛmɛ ye fɔlɔ u kɔni ko ka mesure respecter an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ an ka fasoden ɲumanya la an kɔni ye olu ta pour que k'an yɛrɛ tanga k'an ka tailleur tanga ani k'an ka clients fɛnɛ tanga minnu fɛnɛ bɛ don yan nɔ an b'o de la yan fɔlɔ. ne ba ni coronavirus ko in na ni mɔgɔw bɛ ka siran hali kɛnɛma bɔli yɛrɛ la e tɛ siran ka na atelier la ka na finikala la n'i ni tailleurw gɛrɛla ɲɔgɔn na a kana kɛ sababu ye ka bana in las'i ma ee ayi ne tɛ siran parce que mun na n tɛ siran n'i nana Mariam fɛ yen i b'a sɔrɔ geste de barrière bɛɛ respectelen don donc ne tɛ siran o la ne natɔla ji bɛ da la safinɛ bɛ yen n ye n tɛgɛ ko et puis fana n'i donna i b'a ye gel bɛ yen nɔ fana i bɛ se ka gel k'i tɛgɛ la Et puis atelier disposition fana 1 mètre a kɛlen don ka 1 mètre don an ni ɲɔgɔn cɛ et puis fana n'i nana fɔlɔ a tun bɛ ji d'an ma bidɔn na mais sisan a ye ji sachet ɲini k'o bila yen nɔ n'i nana u bɛ ji sachet ta ka d'i ma i b'o min et puis fana ni tailleur b'i mesure ta i bɛ taa sɔrɔ masque bɛ tailleur nun na hali ni masque t'i yɛrɛ nun na kuma dɔw la Mariam bɛ i bɛn'a sɔrɔ masque dɔw bɛ yen nɔ en réserve a b'o d'i ma i b'o don i nun na i mesure bɛ ta en toute sécurité o de la ne bɛ to ka na n ka fini kala hali ne tɛ siran coronavirus ko ɲɛ parce que n b'a dɔn mesure respectelen don a fɛ yen nɔ depuis coronavirus daminɛla e ye disposition jumɛn ta i ka baara kɔnɔna la bon i n'a fɔ ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min na an bɛ ɲɛmɔgɔw kɔ an b'u kumakan labato i n'a fɔ ka masque don ani ka 1 mètre don an ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a la cogo min na bon au moins an ka an ka baarakɛminɛnw yɛrɛ mansinw don bon an b'an hakili to olu bɛɛ la a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ maga la an kɔfɛ ou bien kɔmi an ka ca a bɛ se ka kɛ dɔ tɛmɛtɔ tigɛ bɛ maga la sɔgɔmada fɛ n'an nana sɔnni an ka baara daminɛ an bɛ produit ta ka mansin ninnu jɔsi fɔlɔ rozavɛli ni barikatigi ninnu an bɛ mansinw nettoyer très bien ka sɔrɔ ka baara daminɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ gel k'an yɛrɛ tigɛ la fɛnɛ cogo min na an bɛ se k'an yɛrɛ tanga fɛnɛ ka bɔ bana in ma depuis coronavirus daminɛla e bɛ atelier kɔnɔ a ye degun jumɛn lase aw ma aw ka baara kɔnɔna la Bon a ye degun dɔɔnin las'anw ma an tɛ kuma ma daminɛ na an tun tɛ ka mɔgɔ ye dɔɔnin mais alhamdulilayi ça va o wagati ninnu na e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna dɔɔnin i n'a fɔ aw tun bɛ client joli sɔrɔ journée kɔnɔ waati min na client fana sen sumayara n'a sɔrɔ i bɛ se ka estimer an ye dɔɔnin aw tun bɛ mɔgɔ joli sɔrɔ tile journée kɔnɔ bon an kɔni tun bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ an bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ à peu près 10 personnes 20 personnes an b'o sɔrɔ mais coronavirus nalen ye o ye camanba de bɔra a la depuis a daminɛ fo sisan client si ma exigence foyi k'aw la a ko la ayi n'u nana u kɔni b'u tɛgɛ ko ka mesure ta an bɛ baara kɛ n'o disposition ye bana in daminɛlen fo sisan état ma dɛmɛ fosi k'aw ye bon an état ma dɛmɛ foyi k'an ye parce que an y'a k'an yɛrɛ ye état ma dɛmɛ foyi k'an ye aw yɛrɛ de nalen filɛ nin ka na anw ɲininka n'o tɛ état ma dɛmɛ k'anw ye nin kun y'an ka atelier tigiw ta ye sisan an bɛ taa salon tigiw fana ta lajɛ a ye degun min lase u ma ani depuis a daminɛ u b'u ka baaraw fana kɛ cogo min na sira an sera aw ma sɔgɔmada in na bi baasi tɛ bana jugu min yerilen b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o tɔgɔ ko covid 19 an wulila ka s'aw ma bi ka na lajɛ aw sera ka a ye degun min lase aw ma aw ka baara kɔnɔna la
tiɲɛ na a ka ɲininkali diyara n ye vraiment a ye degun dɔɔni s'an ma yɛrɛ yɛrɛ de parce que a ye dɔ bɔ an ka client sɔrɔtaw la mɔgɔ bɛ siran ka n'u labɛn en même temps an ka baara sumaya an tun bɛ mɔgɔ sɔrɔ parce que wagati dɔ la mariage bɛ kɛ yɛrɛ an bɛ mɔgɔ sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de mais sisan mɔgɔw bɛ ka siran ka taa mariage kɛyɔrɔw la ni banako in fɛ a ye degun dɔɔni lase an ka kiliyanw ma est ce que e bɛ se ka estimation dɔɔni fɔ n ye i n'a fɔ e bɛ se ka e tun bɛ mɔgɔ hakɛya joli sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ yanni bana in cɛ sisan e bɛ mɔgɔ hakɛya min sɔrɔ n'a sɔrɔ i bɛ se ka estimation dɔɔni k'an ye. bon weekend yɛrɛ kɔnɔ n bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ min sɔrɔ a bɛ mɔgɔ tan ninnu mɔgɔ tan ni duuru ninnu bɔ weekend kɔnɔna fɛ parce que o ye weekend ninnu ye ka don dimanche kɔnɔna na dimanche fana fɛ an bɛ baara kɛ. donc dɔ bɔra olu bɛɛ fanga la parce que mɔgɔw bɛ ka siran banako in ɲa a ye dɔ bɔ kiliyan bɛɛ la sisan weekend fɛ i bɛ mɔgɔ joli sɔrɔ weekend fɛ a cɛ mɔgɔ tan ni duuru mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ ninnu an bɛ se k'olu kɛ sinon weekend fɛ an bɛ se ka mɔgɔ mugan ninnu maquiller mɔgɔ bi saba ninnu an b'olu bɛɛ maquiller e tɛ siran ka na salon na bon ne tɛ siran ka na sira coiffure mɔgɔw fɛ yen parce que depuis da la u bɛ ji d'an ma an b'an tɛgɛ ko safinɛw la n'an donna a ka kiliyanw gant b'u tɛgɛ la bavɛti b'u nun na u bɛ fɛn gel d'an ma an b'an tɛgɛ ko u b'an bɛrɛbɛrɛ ka ɲa donc o de la ne tɛ siran ka na sira coiffure la
ne ba ni sɔgɔma e tɔgɔ ni jamu Nse ni sɔgɔma ne tɔgɔ Awa ne jamu ye Ɲamaso Awa i bɛ baara jumɛn kɛ n bɛ baara kɛ salon glamour la ne ye gérante de ye yan nɔ Awa i n'a fɔ an bɛɛ bɛ dɔɔni kalama a ko la banajugu min yerilen b'an ka jamana n'o tɔgɔ covid dix-neuf ne ko bana ye degun jumɛn lase aw ma aw ka baara kɔnɔna na ani a ye degun jumɛn lase aw ma aw ka sɔrɔ fanfɛla la Bon a ye degun dɔɔnin lase an ka salon ma parce que salon in kun dayɛlɛlen don hali ni client tun ye wele kɛ k'u bɛ na u tɛ na tuguni parce que u b'a fɔ ko bana bɛ yen nɔ u bɛ siran parce que a caman fana tɛ yankaw ye étranger de don u bɛ bɔ yɔrɔw de la pour que u bɛ se ka na an ka salon na sɔrɔ donc an ye degun sɔrɔ marché tun tɛ an dɔn an fɛ yen an tɛ client bɛrɛ sɔrɔ ten an nana obligé ka na ye an ye salon datugu ka un mois et demi kɛ donc o kɔfɛ an nana salon dayɛlɛ an ye tɛgɛkominɛ san o bɛ da la o sigilen bɛ an ye gel sigi a kan ka serviette papier da a kan ni min nana o k'i tɛgɛ saniya k'a ko k'a jɛ gel la o ka sɔrɔ ka don salon na n'a bɛ min fɔ an b'a accueillir ka ɲɛ an b'a ka baara kɛ a tigi bɛ taa en même temps baarakɛlaw bɛ casque don bɛɛ ka t-shirt b'i la minnu yɛrɛ kiliyanw bɛ na u fana u maskelen don u n'u denw mana na u bɛɛ maskelen don donc a a y'o degun de lase an ka salon ma i n'a fɔ fɔlɔ aw tun bɛ se ka kiliyan joli sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ coronavirus ko in na aw bɛ joli sɔrɔ sisan an bɛ se k'a fɔ alihamdulila fɔlɔ la o tun ye salon dayɛlɛ kuma parce que an ye salon dayɛlɛ a ma mɛn

Est-ce que vous n'avez pas peur de venir au salon pour vous faire coiffer Non, j'ai pas peur parce que je me protège et en plus aussi le salon vraiment a ses précautions pour me protéger.
sisan nin an tilalen an ka salontigiw la donc an bɛ taa espace culturelw fana la sa depuis banajugu in daminɛla olu fana bɛ k'a kɛ cogo di parce que cérémonie bɛɛ jɔra ne fa ni sɔgɔma e tɔgɔ ni jamu bon ni sɔgɔma ne tɔgɔ ye sidi tarawele eh, CCB responsable de communication et relations publiques sidi tarawele an wulila ka s'aw ma sɔgɔmada in na basi tɛ komi aw bɛɛ bɛ dɔɔni kalama ko la banajugu min yirilen b'an ka jamana la n'o tɔgɔ ko covid 19 o hukumu kɔnɔna la a ye degun caman lase mɔgɔw ma donc bi an wulila ka na se aw ma kɔnɔnasi ye denkun jumɛn la sa mɔgɔ baara kɔnɔna la
ee sanu ka kɛsɔn jaabi ma fɔ jaka wuli ka jɔn in na aa depi vs yɛrɛ an fɛ bana daminɛɛna kiirisi daminɛɛna mali yan n sese bɛ fɛn min la

ani sariz mu se sɛbɛn sariz yɛrɛ u bɛɛ bɛ fɛn kɛ atifite wari bɛ sɔrɔ atifite o la dɔn atifite jɔ la de sa a bɛ den fso la san ma mɛ n'a ma se de wulikajɔ kɛra ko mɔgɔ bɛ se ka sara sɔrɔ cogo na a ka gɛlɛn parce que baara tɛ ka kɛ mais bon direction ni u kɔni bɛ ka u seko kɛ pour que mɔgɔw fana ka se ka ee, u ka sara sɔrɔ normalement ni charge minnu bɛ yen ka essayer k'olu ta en charge mais je répète encore a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn yɛrɛ de parce que activité tɛ yen. mais a ko in ma kɛ sababu ye ka dankari kɛ mɔgɔ si ka baara kɔnɔna na

mɔgɔ bɛ so mais mɔgɔ si ma bila donc euh, on espère que bana in a tɛna to a tɛ kuntagala janya bilen a bɛ ban a tɛ mɛn pour que mɔgɔ bɛ segin ka na u bɛna baara sinon mɔgɔ ma licencié foyi tout le monde est là et seulement ils sont au chômage technique pour le moment mais mɔgɔ kɔni an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la ka se k'u ka saraw d'u ma malgré k'u bɛ so kɔnɔ mhm.
est ce que aw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ état fanfɛla la walasa aw ka se k'aw yɛrɛ dɛmɛ nin waati in na

On n'a pas encore de an ma dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ welewelekan jumɛn b'i bolo k'a lase an ka ɲɛmɔgɔw ma walasa u k'u hakili to aw la nin waati in na kɔmi n bɔla k'a fɔ sisan état de ye yan datugu état ta de ye donc communiqué bɔla ko an ka CCB datugu baara kana kɛ fɔlɔ sani an ka ɲɛ sɔrɔ bana in ma voilà donc an y'a datugu mais kɔmi n y'a fɔ cogo baarakɛla de bɛ yan mm, que les gens sont obligés u ka to so kɔnɔ u tɛ baara la et sɔrɔ fana puisque baara tɛ ka kɛ donc sɔrɔ tɛ yen de ko an kɔni bɛ welekan bila gouvernement ma u k'a kɛ cogo bɛɛ la ni mesure d'accompagnement ɲuman min bɛ yen k'an dɛmɛ pour an ka se ka CCB charge ta eh, charge gérer ani ka saraw kɛ correctement o kɔni tun bɛ diya n ye kosɛbɛ welekan jɔnjɔn kɔni bɛ ka lancer o y'o ye. machine n'a kari an balima indépendant tv lajɛbagaw an ma dan an ka atelier de couture ma an'an ka salon de coiffure ani an ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔw an wulila tuguni ka taa se an ka artisiw ma olu minnu dayirimɛ bɛ jama dalajɛ la nin ko in daminɛ ni sisan cɛ u bɛ k'a kɛ cogo di e tɔgɔ ni jamu nse ani wula somɔgɔw bɛ di ne tɔgɔ ye delphine ye n jamu ye munkoro ye delphine ye dɔnkilidala ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔbɔ dɔnkilidala de ye n ye Eh, delphine an wulila ka se i ma wuladɛ na baasi tɛ komi banajugu min yerilen b'an ka jamana la n'o tɔgɔ ko covid 19 i yɛrɛ ye dɔɔni mɛn a la o hukumu kɔnɔna la u ko ko jama fara ɲɔgɔn kan ko k'olu dabila e dun ye dɔnkilidala ye aw ka fɛnw bɛɛ bɛ kɛ jama fara ɲɔgɔn kan la depuis a ko daminɛla fo bi a bɛ kalo damadamani bɔ delphine aw bɛ k'a kɛ cogo di n ma dɔɔni mɛn a la dɛ n ye camanba de mɛn a la parce que nin ma dogo maa si la hali denyɛrɛnin fitininw minnu t'a kalama olu bɛɛ b'a dɔn ko ko bɛ sen na ni kuma diyara n b'a fɔ Ee corona ko in a digira anw dɔnkilidalaw de la kosɛbɛ surtout anw dɔnkilidalaninw n b'a fɔ ten bon anw bɛ balo ɲɛnajɛw de la n'a fɔra ko ɲɛnajɛ tɛ yen hali ni bamananw b'a fɔ ko hali ni mɔgɔ min tɛ misiw minyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko mun a bɛ fɔ cogo di donc a ma nɔgɔn ça n'a pas été facile c'est pas facile bon an bɛ ala de deli ala ka a nɔgɔya sinon c'est pas c'est pas facile vraiment oh, Delphine est ce que aw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ état fanfɛla la bon ne kɔni Delphine ma dɛmɛ sɔrɔ état fanfɛla la n kɛrɛfɛ mɔgɔ m'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ dɔnkilidala wɛrɛw y'a sɔrɔ mais ne kɔni moi personnellement ne ni n ka connaissance ni minnu bɛ n ka alentour la ma an ma dɛmɛ sɔrɔli ko mɛn wa an m'a sɔrɔ an bɛ ala makɔnɔ de la ɔ sisan delphine aw bɛ komi spectacle tɛ foyi foyi tɛ yen aw bɛ k'a kɛ cogo di walasa ka se ka nin waati in latɛmɛ o kan bon O bɛ ala de bolo dɛ ala de bɛ mɔgɔ balo ko ka ca an k'o kɛ ten dɔrɔn an balo bɛ ala de bolo komi fana ne delphine ne tɛ dɔnkili da dɔrɔn ne ka baara tɛ dɔnkili da dɔrɔn ye dɔnkili da kɔfɛ restaurant ni fitinin bɛ ne bolo a ma bon kosɛbɛ sa mais n bɛ dɔrɔmɛ kelen kelen sɔrɔ a la o bɛ ne bolo et puis n bɛ ko ni dɔw fana palon balo a ko ninw ɲɛfɛ ye delphine welewelekan jumɛn b'i bolo la k'a lase an ka faamaw ma walasa u k'u hakili to aw dɔnkilidalaw la aw minnu balo bɛ spectacle ninnu na
ayiwa i ye surukuku don n bolo dɛ sɛ da ka dɔgɔ buru fiyɛli la mais n bɛ n hakilinanin fitinininin fɔ dɔnkilidalaw artisiw en général anw de ye faso da ye anw de bɛ min bɛ fɔ duguma anw de b'a fɔ sanfɛ donc ni a fɔra ko nin gɛlɛya sugu nana jamana kɔnɔ ni fanga a bɛ fɔ cogo di ni faamaw hakili ma se ka to artisiw bɛɛ la f'u y'u ɲɛnataniw woloma k'olu ladiya donc i b'a sɔrɔ minnu ma ladiyali sɔrɔ olu nafaba t'olu la o de bɛ sɔrɔ mais weleweledakan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ne bolo k'a ɲɛfɔ faso ɲɛmɔgɔw ye u k'u ka artisiw u k'u bɛɛ bila au même pied d'égalité parce que an bɛɛ de bɛ faso ko in na an bɛɛ de bɛ ka faso tɔgɔ bɔ a kɛra cogo o cogo tɔgɔ b'i la o tɔgɔ t'i la o i ye dɔnkilidala ye o i ye photographe ye o i ye théâtre bɔla ye o an bɛɛ de bɛ faso ko in na an bɛɛ de bɛ faso ɲɛtaga in na donc dɔ kana dɛmɛ ka dɔ to ne ka weleweledakan y'o ye an bɛɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛli n'a ko ma ɲɛ dɛmɛni kɔ an bɛɛ ka dɛmɛ pour que an bɛɛ ka content ka an bɛɛ a bɛ fɔ cogo di le mot me manque euh, voilà k'an bɛɛ lanisɔndiya voilà n'o kɛra courage bɛ don an bɛɛ la k'an bɛɛ encourager vraiment o de don Indépendant TV lajɛbagaw an ye min sɔrɔ k'a yira aw la coronavirus ye degun lase minnu ma u ka baaraw kɔnɔna la o de kun ye nin n' ala sɔnna a ma waati wɛrɛ an bɛ taa se dɔ wɛrɛw ma an b'o yira aw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ